moni kulikonse kumene mukutiona pa nthawi ino dzina langa ndi emmanuel twala programu yapaderadera kuno ku mbc programu ya tikambe koma kwambiri tikamba kwambiri nkhani ya uh, john chilembwe uh, mbusa john chilembwe uh, amene anali mmodzi mwa anthu amene anayambitsa uh, ntchito yolimbana ndi atsamunda mdziko muno kuti tikhale ife ngati afulu uh, mdziko muno mu 1915 imeneyo kalekale kwambiri pamene anamenyera anamenyana ndi azungu uh, ku chiladzulu adatumiza asilikali ake kupita ku blantyre ku top mandala kumene amafuna kuti akatenge mfuti kumeneko ena anapita mmalo ena kukamenya nkhondo ku magomero kumene anabwera ndi mutu wa, wa livingstone jervis william livingstone uh, idali nkhondo imene adayiyambitsa kuchokera uh, ku pim uh, kumene kumakhala kunali likulu lake kumene amame, ama, anamanga ntchalitchi chake atapita ku America kukaphunzira maphunziro a zaubusa komanso mmene angatukulire uh, anthu ake a mdera lake. Nde tikufuna kwambiri tikambe nkhani imeneyo ya John Chilembwe komanso kwambiri tiunike kwambiri kodi chipembedzo cha makolo uh, chima chili ndi chima- chimalingalira zani za John Chilembwe akunena kuti achinyamata ambiri amene akukula masiku ano mzimu wa John Chilembwe samaudziwa bwino. nkhondo imene anayigwira samayimvetsetsa bwinobwino mpaka na ena amanena kuti "Ah, adafulumiza othamangitsa azungu amene ija bwezi pano tili olemera ngati anzathu mayiko osiyanasiyana koma kodi nkumatanthauzanji John Chilembwe mmene ankamenyana nkhondo imeneyi pano ndili ndi um, mphwanye kodi timatero paja kuyankhula kwake mphwanye mphwanye eh, zimbiri zimbiri. Ah, mmodzi mwa akuluakulu a chipembedzo cha makolo achi- achikuda tikutero kakambidwe kake tete Basi. Eh, osangoti makolo chabe ya. Yeah. koma makolo achikuda Eh, chifukwa zipembedzo zonse nza makolo pali zipembedzo za makolo achizungu nchifukwa akamati mayi mariya mutipempherere azungu sakulakwitsa akamatero oh chifukwa ndi makolo awo Eh, am- a- ma arabs iwonso akamanena kuti muhammad peace be upon him sakulakwitsa chifukwa muhammad ndi kholo la makolo awo amatchula ambirimbiri kumene kucha eh koma inu ichi ndi ife cha achikuda achikuda ndiyenso pano achina mbona ndi makolo athu achina bimbi makewana ngakhalenso mizimu ya makolo athu amene anatibereka enieni Eh. eh ndi makolo athu ana si za mizimu si za zikukhala zosoko zimuna za zachikalekale kapena za tingati chani Eh, anthu amakhala ndi feeling imene kumene eh, koma za mizimu eh, koma iyi yonse ndi ya mizimu St Pius anafa alipo pano timamtchula St Pius amamtchula azungu sakulakwitsa and sitikunena zoti nzolakwikanso zawozo, St Pius, St Peters alipo lero? St Patricks ndi mizimu yoti inafa kalekale koma iwo anthu anafa kalekale mizimu yawo ndi imene amaikhulupirira kuti ikugwira ntchito menemo Muhammad peace be upon him Yeah. arabu a- munthu wachiarabu akamati sakulakwa chifukwa mzimu wa muhammad amaukhulupirira kuti ulipo so sakulakwisa maarabu akamati ifenso sitikulakwisa tikamati M'bona Eh. palibe akulakwisa mahindu amatchulanso Zawo ali ndi zawo. Hare Krishna. Ma ma Chinese amatchula Buddha. Buddha anafa kalekale koma amatchula. Buddha bless you. Takhala tikuonera ma filimu akale ati. Kumumenya menya ati ah no Buddha bless you osakubwezera. Kusonyeza kuti ngakhale Buddha anafa kalekale koma mzimu wake amauwerengera kuti ulipo. So chipembedzo chonse ndi cha mizimu. Kungoti ife anthu okuda chifukwa kuti tinali mu ukapolo umene tifuna tilongosole pano. Ndiye maganizo athu no anatiipitsira zathu zija ndiye tinayambano chifukwa amafuna kuti tilowe muzawozo ncholinga choti atigonjetse so tinagonjetseka pambali imeneyo anatigonjetsa Eh. anatigonjetsa a- azunguwa azungu anatigonjetsa kudzera mu colonization komanso ukapolo okay ehe zimene tilongosole pano Mm. ndi john chilembwe ah, nakamba mu introduction wanga muja kuti achinyamata amasiku ano amaona ngati john chilembwe adafulumiza kuyambitsa nkhondo ija komanso sanakonzekere bwino taonani amalimbana ndi azungu amfuti iyeyo ali ndi zibonga I think akada akadasiya azungu aja kuti akhalebe mpaka cha m'ma cha m'ma 2000 umo bwezi malawi ili dziko lokongola komanso dziko la- lachitukuko akusowa maganizo Anthu akuyankhula zimenezozo chifukwa choti particularly generation yapano chifukwa choti alibe mbiri yawo. Tikaona m'makalasi, m'makalasi mwathu mbiri yathu mulibe. Panopa zonse tinkaphunzira za achina M'bona zija, ma details a mwina ngati mmene inalili Zimbabwe Kingdom kapena Monomutapa kuti mwachitsanzo achina Lundu amakagulitsa iron ku Monomutapa, If you teach munthu kuti okay makolo ako achikuda mzungu asanabwere ankapanga izizi, trade iyi amatha kumagulitsana nsalu moti Lundu akuchokera pa chilundu amapanga zilundu kumakatenganso golide ku Monomutapa kuja kapena ziwiya za golide nkumagulitsana yes ndiye kuti ukhala ndi pride kapena monga a president athu akumatiuzira kuti tizikhala patriotic yeah. koma if you remove those things from syllabus nchifukwa chake lero anthu ali ndi maganizo amenewo chifukwa anthu akuganiza kuti azungu anabwera kudzatitukula ya which is eh, mwina nzoona sanabweretsa sukulu kudzati- kudzatipatsa eh, kutipatsa magetsi Okay. madzi au makolo a nkhondo ayi sicho sicho sichimenecho sichonchoso tingotero Yeah. kuti tidziwe kuti azungu amabwera kudzatani tikuyenera kuti tibwerere mbuyo mbiri yawo kodi kodi iwo asanabwere anakambirana kuti chani ku british parliament kumene anag- anagwirizana kuti apitirize ma british kupanga colonize maiko ena tingoti mwachitsanzo azungu ambiri asanabwere kuno tingoti azungu ma british tikamba ma british as example chifukwa anatipanga colonize ife ma british ma british asanabwere kuno ana adapanga colonize kale maiko ena anapita ku america kukatenga malo anapeza ma red indians adawapha kumene kuti nkuwapanga usa- utangata ambiri ayiwo anafa panopa ma, ma, ma, ma indians ma red indians amakhala malo amene amati protected areas Okay. malo ochepa kuti a- eh, asaferetu chifukwa akaferatu anena kuti tidatha anthu awa apart from that anapita ku india in 1776 anakatenganso malo komwe kuyamba kuwalamuliranso amwenye kuyambanso kuwagwiritsa ntchito thangata apart from that anapitanso ku australia anakapha anthu okuda akumeneko otchedwa ma aborigines because kalekale lathu ifeyo ndi lalikulu kwambiri anthu okuda limene sitiuzidwa mkalasi muja zomwezo zopanga control masilabasi zimene tikunenazo um, ma Tinayam- tinayamba nkale tinayamba nkale kupezeka ife tili ndi mbiri yathu yakale kwambiri imene anthu ena onse asanatukuke ife tinali titatukuka kale kuli kushi kingdom ku africa kuno yakale kwambiri komanso kuli achina buganda ma kingdom akale anali vast people were trading and anthu they were civilized Aaa kuli Kemet kumene lero timati Egypt lero kuli ma Arabs because ma Arabs amene ali ku North Africa abwera pompano chifukwa cha slave tra cha cha spread of Islam ndi pamene anapanga conquer ku North Africa koma before that kunali anthu okuda akuda khungu ngati ndi amene anamanga ma pyramids amene anamanga zinthu zosiyanasiyana ma kuyambisa science ma calendar aam Calendar yoyambirira amaitchula kuti Stellar Calendar. Medicine, munthu woyambirira kutchuka ndi kulemba papyri ya medicine, imene ndi kuti pepala la medicine, anali wotchedwa Imhotep, munthu wokuda, woti ifeyo tikuyenera kuti tizim'phunzira ndipo tizinyadira kuti, oh, kani ifenso tinapanga izi? Ndiye kuti tikhoza kuraiza. So, anthu amenewa anapanga zinthu zosiyanasiyana. From there, no, Recently ndi pamene kumabwerano Islam itadzukano tsopano Muhammad atadzutsa kwao Islam nde Islam ija inayamba kupanga expand nde inabwera ku North Africa kuja ndikupanga conquer kumene kujano so from now pa, from cha panopa nde upeza kuti Morocco, Libya, Egypt, Sudan ndi maiko ena onse a ku North Africa kuli aluya anabwera chifukwa cha nkhondo ya chisilamu ija nde ife makolo athu anaphedwa ambiri komanso ambiri anali kusesereka komabe to prove kuti ifeyobe we are organized you find kuti kuli ma kingdom ngati Nkhamanga kingdom for example. Yeah, ya kumpoto. Ya kumpoto. Yes. You look at Mono Motapa for example. Okay? Mm. You look at imene ili Zimbabwe. Okay? Zinthu zoona kuti even ma explorers amene ankabwera cha pompano they could not accept kuti ah, no anamanga temple imene ili ku, ku, ku, ku Zimbabwe kuti no izizi ananena mzungu kuti 1923 atapanga discover kuno dano ah, i think osati atapanga discover koma atachiona Yeah. anena kuti i think izizi anamanga mwina ndi solomon oh eh, koma osati munthu okuda angamange izizi ya because iwonso ali ndi ma theories awo amene amagwiritsa ntchito kuti alamulire anthu ena ndi chimene amatchula kuti white supremacy azungu chinthu chimene amagwiritsa ntchito olo maphunzitsidwe ka nkhani zimene ka ndi mmene amanenera news ka pa bbc ka pa cnn zimayankhulidwa mwa white supremacy in other words za munthu okuda zilibe ntchito Olo amazilowesa mma school nkumatiphunzitsa anthu amene anatipanga ifeyo ukapolo. Mwachisanzo, kumanena kuti David Livingstone anapanga discover Lake Malawi. It's a mockery kwa anthu okuda kumazatiphunzitsanso ife. Bolaso mwina anakati amaphunzitsa ana a ku England zimenezozo. Koma kuzatiphunzitsa ifeyo and Eh, if nanga se analiika mmabuku ndi iyeyo Iwa- kuna nanga koma kupanga Manai- discover ndikuti anatwala. Kupanga discover ndiye kuti chinthucho palibe amene anachiziwa. Ah. Inuyo mukutenga chemical ndi kuphatikiza ndikupeza kuti mwapeza mankhwala a AIDS ndiye kuti mwapanga discover. Koma osati kumaloko kuli kale ayawo mbali inayi kuli achewa nde nkunena kuti napanga discover nkumatiphunzitsa ife image ya ndi tool ya defeat iyo. Okay. Eh, because history is a tool. Okay. ndi tool history chifukwa bwanji as a subject anayipanga ku germany azungu a white supremacy kuti tiziwaphunzitsa anthu amene tikuwapanga colonize maiko chifukwa azungu azungulira ziko lonse lapansi Mmene imakwana 1901 nkuti ma British atatenga one third of of dziko lapansi. Tikati one third ndiye kuti zinthu ngati zilipo zitatu, Yeah. chimodzi cha icho ndiye dziko lonse lapansi lino kadziko kakang'ono kakakulu kungo- kungoposa Malawi pang'ono Yeah. size ngati ya Malawi kungoposa pang'ono kadatenga one third yonse ya dziko lapansi. okay mm. nde kuti aziwalamulira anthu amene muja amayenera kukhala ndi ma tactics kapena njira zosiyanasiyana kuti aziwalamulira anthu aja nde amayenera kuti aziwaphunzisa education mm. now education payokha ndi yabwino because kuphunzira kuwerenga ndi kuwerengesa zimakhalapo koma mumakhala chinthu chachitatu chimene samachitchula ndi indoctrination kapena kuwasokoneza anthu maganizo nde nchifake lerolo anthu akuganiza chonchi the way ah, that's why amafuna tisamaphunzire uh, ah, Mr Zimbiri tizi tisamadziwe kuti uh, mwakamba kuti amathandiza kuwerengera mm -hmm. komanso kuwerenga ehe koma chiopsa chachitatucho cha indoctrination icho chimakhala cha mtundu wanji chimenecho chimakhala nocho kuwasinthano maganizo kuti asamazikonde okha koma or asamakonde mtundu wawo azikonda za ena that's why mukapeza kuti ma school athu panopa syllabus is always funded by anthu akunja so that kuti aziikamo zimene akufunazo kuti tisamakwiye kuti anatipanga nkhaza kapena anatipanga utsamunda kapena anatipanga ukapolo tikamakula you don't love your people that's why panopa ngakhale president akuyankhula kuti we should be patriotic nizovuta kuti anthu akhale patriotic because mkalasimu every time kuyambira uli mwana achosa zija zonse zija zimanena kuti zikupangisa kuti ukhale wokonda dziko lako zachina mbona zija kaya zachani za history yathu zija Dodolido Eh, ya ayikamo ayika- ayikamo mbiri ya ya iwowo yokha ndiye kuti in that way palibe amene anga ah, sitingazikonde tokha sitingakhale ndi confidence yomanga dziko lino sitingafirenso kuti malawi ino ndi yathu mwachisanzo I will tell you mbiri yakuno imanena kuti okay Ayao anabwera chonchi ku malawi anawoloka nyanja nkubwera yes, kuno yes. angoni anabwera chonchi ana- amachokera ku south africa koma bwanji mulibe nkhani yoti amwenye anabwera bwa you see because ukayamba kufufuza kuti amwenye anabwera bwanji muziko muno you discover first of all kuti anabweseradi ma British and ma British to colonize us amagwiritsa ntchito ya divide and chida choti divide and rule anali atapanga colonize ku India kunonso anali atapanga colonize koma chifukwa kuti ma British aja ndinati kuti iwo aja anatenga malo ambiri koma kadziko kali ka- kakang'ono so they wanted to rule over other people using other people so they would take anthu aku India kubwera nawo ku Malawi kunoko kuti azakhale pakati pa iwo azungu ndife anthu akuda kuti akhale iwo aja pakati pathu nde azalamulirano anthu okudawo mzungu akanena kuti ndifuna mumange njanji apa mmwenye uja azauza anthu okudano chigulu cha anthu ata inu tatiyeni muzimanga apa so that's, that's how Yeah, Mr. ati it was a Zimbiri- project ya Zimbiri- Zimbiri- Zimbiri azungu ande- mu- mwadana nawo ndi mpembedzo ndi zimene no no zachita. no no sindidana ndi munthu ndipo chipe- ko- chipembedzo cha makolo tingonena mbiri mmene inakhalira iwo chabwino ife anthu mumadana ndi mbiri mukamene chifanso chulungu mwachulungu amuso Ayi, anthu amene akuti, eh. timadana na- timadana na zonse ineyo ndikupempha panopa ali ku internet angocheka kuti coolies chifukwa azungu amatchula ma british kuti ma coolies mowanyoza okay ife ama azungu ajaso amatitchula kuti nthawi zina ngati ku south africa amatchula ma kafir olo ma natives monyoza Ma British anatenga amwenye, tiyeni mukathandize kumanga eh, njanji, muzikayang'anira anthu okuda. Nde anabwera kuno kumamanga njanji, kumayang'anira anthu okuda aja. In return anawapasa malo kuti okay, you know, you can be mwina close to us pang'ono chifukwa azungu amayendera theory yakuyera khungu the darker you are the more oppressed you are that's why anthu okuda they are the more, most oppressed pansi kwa pansi ndikupasani chisanzo ifeyo anthu okuda tapangidwa ukapolo kwa zaka 400 ok sitinalandireko ndalama ina iliyonse olo chipepeso kuchokera kwa azungu kuti anatipanga ukapolo ok ma Jews anakhala ku concentration camp kwa zaka 5 amaotchedwanso nawonso analandira ma reparations dziko la Japan linabombedwa ndi America Kwa kanthawi kamodzi anthu anafako kaya about hundred chakuti thousand analandira chipepeso. Anthu okuda amatengedwa kuno kukwezedwa mu sitima kuwakwapula azimayi kurepedwa njira yonse mpaka kukafika ku America. Akafika ku America kuja amayamba kuwagwiritsa ntchito m'ma plantations ya mizimbe kapena chani ya kotoni ndi amalowesa mmene muja kumawakwapula anthu aja kumakwerana kumaku, mpaka umakhala slave mpaka uzamwalire. Ukabereka mwana wako mwana wako uja amakhalanso slave mpakana mpakana generation ya mpaka ma generation 4 or 5 generations anthu amakhala kuti ndi ma slave once a slave always a chani a slave koma ife anthu akuda government ya america imakana kupereka ndalama zimenezozo kwa anthu akuda olo kupepesa olo dziko la britain Chifukwa what most people don't know akamaonera mpira wa Manchester, Manchester is a city yomwe inapangidwa ndi ndalama za ukapolo. So Tsono John Chilembwe akutulukira bwanji pa nkhani imeneyi? Yeah, we Ndipo need- mukundisokonezaso nane ngati presenter. Ehe. Mukundizunguzaso mutu kwambiri. Mutu ukungoti zunguli. tinakhoterako chifukwa choti we need to have a background. Chabwino. kuti kodi azungu amabwera kuzatipasa chitukuko kapena amabwera kuzazithandiza okha Eh, chifukwa tinanena kuti nanga- nanena into- kuti di anthu amene kuti munathamangitsa mwamsanga John Chilembwe. eya ehe ndikuona mazungulira kuseriku eya so ndimazungulira kuseri kuja kuti ndipereke background kuti kodi azungu anabwera kuzatani azungu mmene amagwirizana ku berlin conference because poyamba anayamba kumakanganirananso okhaokha kumamenyana chifukwa cha malo ndiye anati aa ah, ah, akuluakulu tiye tisamenyane chifukwa mbiri ya azungu ndi yonena kuti amenyana kwambiri kwa nthawi yaitali over 300 years anakhala kumenyana ku europe kuja portugal kumenyana ndi uk period yaitali anakhala kumamenyana menyana until you know, the roman catholic came in nkuyamba kupanga settle kuti ah, no no ndizilamulira ndine inu muzitero muzitero hmm. and ma, colonization zinafika paja poti maiko ngati Spain ndi Portugal amakanganira malo ku South America? It was the Roman Catholic Church which said, ah, no, no, because Portugal ndi ana anga ambiri achi, achi katolika ndimpasa malo ambiri. So they took mapu a South America ndikupanga kudula malire a dziko lalikulu kwambiri Brazil 76 times 76 times the size of Portugal. kulipatsa dziko lalikulu so what do you do you need dziko lalikulu choncho mmene lilili dziko la portugal 76 times brazil kukula kwake so you need kuti kodi dzikolo ili as a colony tili tu- ti- ti- ti- tilipanga bwanji kuti anthu azitilimira mashuga tizagulisa kuno ku europe so ndi pamene panabwera maona kuti okay mupite ku africa muzikatenga kapolo so slave trade inayambika choncho so, so anthu anamagwidwa kwambiri anthu amatha kugwirana muka- muka- mukamenyana nkhondo anthu ena akhala akapolo anu and amazanamizira kuti amagwirana nokhanokha koma it wasn't like that because nthawi imene inali ngati zapachiweniwenere koma nakubwera kwa anthu awo anabweretsa kuti tiyambe kugwirana ndi nkumakha iwo aja nkumatenga anthu aja kumakagwirisa thangata zimene ndikunena zija so kubwera kwawo atatenga ma territories amene aja inasala ndi africa ndiye anthu aja anazayamba kutumiza anthu aja amati ma missionaries koma ineyo i said they are spies for example ngati uh, david livingstone sitinganene kuti anali- analalikira pena paliponse Ama- Sanalalikire a- paliponse. analalikira ndi its just an assumption palibe pomwe analalikira ana amayenda kwambiri amene umaulendo ngati amene ajawa ndikuti akulalika ngati ama- samayenda kuti kumalalika bwezi muli matchalitchi ake konsekonse ayi Kubwera kwake he was explorer and funso limene ndimafunsa ndikuti anali explorer kapena anali missionary? Yeah, anakhala explorer atu ma trip ena atatu omaliza. Eh, koma anali missionary kapena explorer mundiuze chinthu chimodzi because you can't be both at the same time because kupanga explore mu Africa jungle ngati inoyo it's not easy. Nanga sanachoke ku London Missionary Council but eh yo chani ya ku London ija kuti abwere kuno ngati missionary kuti aza aza azalalikire komanso aza zosiyana pakati pa exploration ndi missionary eh zosiyana chifukwa ya exploration ndi ntchito yonse ya masela awa pakati pa mascientist tu because you can't be why was he exploring ma, ma, ma kumana kuti and kulikonse kumene anadusa iyeyo right kuno ku zimbabwe ku zambia ndi kumenenso ma british anatenga that's the question you should be asking yourself kuti kodi anakhala kuti iye ndi missionary chifukwa chani malo amene anadusa ndi kumene anzake akwawoko Chifukwa akanakhala kuti iye anadusa kunoko as a missionary kenakono nkubwera ma Portuguese kutenga territory ino ya Malawi, Zimbabwe, Zambia, bwezi ndikunena kuti okay ujadi amangoyendera za chipembezo. Koma what is the link between uyuyu akubwera as a missionary ndi kutenga malo kwa anthuso akwawo konko nkoyamba kutikwapula ifeyo nkumatitchula kuti ma monkeys. You see, Mungo Park akuti anapanga discover Niger river. kunali anthu kale anthu okuda if you are teaching me in class kuti anapanga you are telling me kuti uh, me as an african am a nobody until white person akadzabwera nkuzanena kuti ichi chitachipeza okay mungo park so adapanga zimenezozo anthu akwawo ndamene anabwera kuzatenga malo amene they claimed because tisayiwale kuti azungu amakambirana zinthu izi ku berlin ku berlin kuja ndi ku germany ndiye amaonesa oh, wathu ifeyo anadusa apa adadusa apa anafika apa ndiye pofika apa ndiye kuti uh, malo amene anthufe ndi amaklema based on zinthu zimene zija so anthu amene anali ndi mamissionaries kuwatumiza in the name ya chipembezo ndi amene anaklema malo so that's the whole purpose so they said okay aliyense amene ali ndi umboni abwerese umboni wake kuti ukuku anafikako the portuguese for example anabweresanso nawonso kuti father timati father ndani father um, oh, I've just forgotten koma yeah. anali uja nayenso wachikhristu waku waku Portugal aja Vasco da Gama eh, yeah, yeah, Vasco amene ah. ma explorers amene aja of course anali ma explorers so, so ndingomaliza kunena kuti yeah. ku Berlin conference anagwirizana kuti titenge malo ndipo malo tizagwirisa ntchito as if kuti kulibe anthu that is documented amene akufuna akaone mmene anapangira Berlin conference two you have to provide evidence yonena kuti kumaloko unafika osangoclaima kuti pamapo kuchokera apo kukafika apa ndi pathu no you have to provide evidence so ambiri anabweresa because kuti ah missionary athu anadusa uko anadusa uko three you are free to take ma resources a, a country imeneyo mmene ungafunire and treat the people of that area mmene ungafunire ndi zomwe anagwirizana ku berlin conference there were five items koma ndangotchulako zitatu Eh, ineyo sindikufuna zoti ndisusana ndi munthu koma munthu akangopita yekha akangowerenga akangosearcha akaone ku- azipeza azipeza zilembedwe tsopano john chilembwe aku- a- ama ndi anagwira ntchito ya mtundu wanji ndipo anatithandiza bwanji kuti tisinthe kuyamba tiyambe kusintha maganizo ngati anthu akuda kuno ku ku malawi aha Um, John Chilembwe monga tikuziwira eti uh, kwawo ndi ku Chiradzulu kumeneko kunalinso missionary wina amene anali Joseph Booth. Joseph Booth ama anali, anali azungu ambiri amene anali muziko muno mokumafuna kuti asinthe anthu akudawa. Koma even buku ilili la Malawi, the history of Malawi. mwayiona eh? 1950 90 from 19, Eight- 1859 Yes. to 1966 by john mccracken yes ndiye anzanga timati eh, zang- zanga Phekhe Mombo yes analemba amene nkuti missionary amene wotchedwa joseph booth he felt pity mChichewa kunena kuti anamva chisoni Ana- yes zinamukhudza kuti ah no Chifukwa tikuyenera kuvesesa kuti popanga colonize azungu aja amaziwa kuti tikukalowelera maiko a eniake n'chifukwa amabwera ndi force ndi army chifukwa pali mau oti British overseas military military kaya to Africa ena amati administration koma military is there so amabwera mwa force mwankhanza brutalizing kutenga malo kaya mumakhala apa iwo akangoona kuti apapa ndipabwino amapanga amapanga amapanga nkhanza kuchosa anthu aja olo kuwapha kumene ambiri anaphedwa and you have to know kuti anthu akale sanali zitsiru ngati anthu apano they were warriors ankakhala mu jungle eti Yeah. they fought against the, the colonialism ma colonialist si John Chilembwe yekha tikayang'ana chi- eh, history mbiri ya andebele ku, ku, ku, ku Zimba- Zimbabwe. zimbabwe mmene amabwera anabwera mission- anatumanso kaye missionary henry moffat Kumanga komwe uja kumanga tchalitchi for for for 30 years anthu achindebele amakana kulowa mtchalitchi they said why should i worship your god ineso ndili naye wanga timamutchula timamutcha mwari and ndikapemphera mvula imabwera why should i go into your church ma, mandebele amakana they had chimodzimodzi ife timadziwa namalenga why should i take your, your god your white god why should i take him ineyo ndili ndi wanga amene ndimampembedza so for 30 years they could not enter the church so they changed the plan and said okay you know what tamanga yeah. school ana amene ma, ma, ma, ma missionaries yes. with the advice from britain mm. okay tamanga ma school ma missionary schools nde muwatumize ana azaone so mafumu akale sanali opusa anatuma nduna ndi kukaona m'mene muja nakapeza kuti amaphunzitsa aja kuphunzitsa 1 plus 1 equals 2 kwa 1 week 2 weeks anaphunzira nawo nkuona kuti aah ndi zabwino bwino kuwerenga ok timawerenga chonchi ndiye anavomera pamene paja kutumiza ana awo kuchani ku school now ana aja atangopita kuma missionaries ndiye no basi pamenepa ndiye takuthana because in that way ana awawa sa- amakhala ma missionary school amakhala kuti ndi ma boarding schools ana amakhalira konkuja azilima konkuja aziphunzira so that when ukabwerera kwa anthu ako uzaona kuti ah, amanyansisa zanu zachikunja zanu zija za ufiti zimene zija zilibe tsogolo pobwerera kwanu kwa anthu anu umaona kuti ah, awawa alibe ntchito ndi anthu awawa and moreover ukaphunzira amakulemba, amakulemba ntchito wayamba kugula mwina tayi malaya so izizizi umaziona kuti bambo wako akukuuza kuti "Ah, bwera tithire nsembe monga ife amakolo tiye tithire nsembe kwa mizimu ah za ufiti zimenezo kodi adadi mumalimbana nazo bwanji zimenezo wayamba kuyankhula chizungu wayamba kukhala not favoring anthu awo so anthu amene ajawo ana amene ajawo ndi amene anabereka azigogo athu anaphunzitsanso zomwezo awo musamapite kusapange izi muzipanga izi za ichi ana amene ajaso anaphunzitsa ana awo azimayi athu ndi mazibambo athu kenako kuzafika ife lero ndiye ndiye kupitiriza zomwe zija za chizungu za chicolonialism zija chifukwa kuti muona kuti ndi colonialism muona kuti masukulu ambiri achi- achi- achikhristu i don't know ngati apa- koma ineyo is one example anandisintha zina amasintha maina nkumakupatsa maina aku aku aku awo in that way colonization inabwera choncho komano tibwerere ku john chilembwe eya ku john chilembwe koma ineyo nanga si kunena kuti tilongosole bwino bwino Yeah, yeah, ndimati mubwerere kutsopano Eh, eh. kuti tsopano ife mutifotokozere za kusintha kwa maganizo eh, yeah, kusintha kwa maganizo kudzera kwa John Chilembwe eh, yeah. mene amazionera zinthu zina eh, yeah. nthawi imene atine 50 eh, yeah. eh. eh, ndiye timanena kuti uh, mu 1915 status ya anthu inali bwanji because yeah. masukulu anabwera ma 18 chakuti right. ndiye anayamba kuwasintha kunali achina Livingstonia mission amene anagwira ntchito yowasintha anthu maina mukapeza kuti panopa maina akumpoto ambiri si, si achitumbuka ni maina achizungu akuazungu atsamunda okhaokha maina amatha kukhalapo koma ukazindikira kuti ano pawekha koma you find kuti school is supposed to educate us because you have well ndi zina lauche ma anthu amene anali ngati ku, ku Thyolo for example koma nthawi imeneyo anapanga deprive of education because anali atalanda malo so if you educate anthu awawo azindikira so what you do you educate people on the other side of the country take those people kuti azalamulire nawo anthu azakhale no ngati ma, ma cleric over anthu amene achawo mbiri ya anthu amene ali ku mulanje ndi Thyolo yeah. what is it mukapeza kuti anthu aja ambiri most of them ena anali kuno ena anali side ya mozambique because nthawi imene kunalibe malire yeah. okay yeah. so anthu amene ali side ya mozambique aja maportuguese anayamba kumadula mutu kumene kuchako akaona kuti iweyo you're resisting colonialism yawo yeah. so mucheke mbiri ya mozambique mukapeza kuti anthu anadulidwa mitu ambiri anthu okuda okay. particularly achilomwe because they wanted they were participating in politics kuti ah, they were protesting kuti ah, izi si zabwino anthu awo achokera kunja kubwera kumatigwirisa ntchito kuyamba kumatikhomesa misonkho kuyamba kumatigwirisa munda ulere kumalima Ah, ku mozambique anali ndi malo maportuguese otchedwa amati maprazos maprazos imene munthu imene amagwirisa ntchito anthu labor ndi kumalima katundu n'kumapita naye ku portugal So. anthu amene ajawo akamva kuti zinafika paja ponena kuti akangomva kuti eh azungutu kukhala ngati akupanga plan kuti adzadule mitu mmidzi inoyi ndiye anthu aja amacrossa kuchoka ku Mozambique kuja kucrossera from Mulanje from Milanje in Mozambique to Mulanje this Mulanje wa ku side Malawi. so when they were coming this side migration because amathawa koko persecution ya azungu ena pobwera kunoko anakumanano ndi persecution ya mapoju- mabritishnso atatenga malo kunoko ndiye amawapanganso persecute so anthu aja pena amamvano za john chilembwe ndi pena amapita nkukathawira kwa chani kwa john chilembwe now nature ya azungu amene amabwera kunoko anali otani because ma british anali ochepa queen victoria amene kuli victoria avenue mu Blantyre muno timamutamanda kapena lake victoria anayika Jo- anayika david livingstone anapita ku prison because anthu anali ochepa so they went to ma prisons and say mukuona kuti mukutha zakudya za, za, za, za england kunoko ku prison or za britain ndikutumizani ku africa mukatenge malo muzina la queen mukatero muzalimisa anthu akumeneko subjugate them aphinjeni muwalimise muzipereka kunoko muzilipia tax in that way you are being productive ndi zifwamba zonse "Aaah!" nde zinali the type of people amene amabwera kunoko because a normal person cannot do zimene zija ndikuona mukuti ujeni anadandaula kwambiri uh, uh, joseph booth ehe mene amapangira treat anthu achikuda Eh, yeah so nthawi imeneyonso to rule over people amanama kuti mzungu samafa for example akafa mzungu chabe akamadwala akamafa ama, that's why ana ndi manda awo kuechichaye kucha Amaikana okhaokha, olo apo ayi amatha mtembo uja wa munthu uja kungouvinikira mu ujeni ndikukapita nawo ku Nsanje ndikukakwera kumapita uko. Amanena kuti mzungu samafa, mzungu alibe zala. Kuti mzungu uja akhale ndi ka figure ka umulungu umulungu. Chabwino. Cha. Muleketse pamenepo kaye. A, Kumbukani mukuonera program yapaderadera ya Tikambe kuno ku mbc. Uh, ndipo ndi ndi Mr. Zimbiri amene akutikambira pano zambiri za John Chilembwe komanso chipembedzo cha makolo achikuda. Kodi ah, chi- chi- John Chilembwe ija anagwiranji ntchito ya mtundu wanji maganizo awo a iwowa iyi ndi programu ya ku mbc koma tukambazi ndi maganizo a Mr Zimbiri komanso ndimene akuizionera nkhani zimenezi zambiri akuti timaopa kwambiri kufotokoza mbiri mdziko muno chifukwa chakuti timaona ngati kuti ndekuti tikupita on sensitive toes za wanthu eh. ehe. koma chilungamo chake nchimene mukukambachi kudzera mu mbiri imene mukuti aliyense akuifunayo akhoza ukadzera kukaziyang'anira yekha

imeneyi ndi programu yapadera kuno ku mbc imene tikuwunika kwambiri nkhani ya mbusa john chilembwe amene anamenya nkhondo ija timati ya 1915 yolimbana ndi azungu achitsamunda nthawi imeneyo kuti kodi uh, zinapindulanji komanso kodi adaferanji? Tima- tili ndi sewero kuno ku mbc timafunsa funso limeneli kuti adaferanji? Uh, makamaka uh, kwa iwo amene anatigwirira ntchito imeneyi kuti adafa popanda phindu lililonse kodi adangolimbana ndi azungu kupha kukhetsa mwazi wawo palibepo phindu limene tidalipeza ngati amalawi ena amanena kuti a ah, adachita mofulumira kodi Ndi maganizo oyenera oterowo akutisimbira pano a Mr Zimbiri mmene iwowa nkhaninso iyi akuionera. Tisanapite ku break kuja ndinakuimitsani pamene mumafotokoza tsopano kuti kodi waitenga pati nkhani John Chilembwe. Ndiye monga ndanenera kuti. Um, pali mabuku amene akulemba zimenezi buku ilili lolembedwa ndi john mccracken si mzungunso nanga ndi mzungu history of malawi e nanga si ndi amene mumanena kuti ndi amene mumawakhulupirira akamalemba zinthu ya ndipo tikuyenera kukhala chete chifukwa anthu anatipangapo ukapolo kwa zaka 400 ndi anatipanganso utsamunda koma ndimafuna ndinene kuti zomwe ananena uyu ndi zimene anthu akale amanena timaonera komanso ndi bukhu ilinso lilipo lolembedwa ndi anthu okuda timati kubwezeresa umunthu bukhu ili alemba anthu aku chancellor college pali chifuno mlambe, che mtolo ziwapo komanso chimombo zangaphee atatolera mbiri kwenikweniko osati kusatira izizo ya ili ndangoligwirisa ntchito chifukwa nthawi zina ndikamanena anthu okuda anthu satikhulupirira koma munthu akumazi oti ife timapanga chizungu kuposa azungu Oh. anthu okuda kunoko kumalawi tafika pa level yopapanga zinthu zomwe sapanga Ah, ah, mmanjemo yesa ndife ndife akuda iwo ndi azungu Eh, nanga si timasatira komano timazaona zinthu zimene timaziona pa tv nde pa tv paja zinthu zija amangopangira zambiri pa tv ife nde timazaposa pa level imeneyo Eh, eh, eh. eh. mwachisanzo do you know kuti ku britain is one of the countries amene ali ndi highest number ya anthu ogona pansi pa- homeless people kuno kodi homeless people si uh, homeless uh, sakhala mzungu homeless amakhala homeless kwambiri mupite pansi pa london bridge i've got amene muli ndi anzanu ku uk muwafunse kuti anthu samakhala ngati ali mu tent imenemo ndiye kuti ali Yeah, si homeless tent- koma si- ali si te- ali si mu tent, tent si tent sangamange tent pansi pa bridge anthu kugona malo pansi pa bridge chifukwa alibe malo ambiri ayi they are homeless people ku america one of ma countries amene highest homeless anthu anthu a homeless Hmm. Eh. Koma ife timaonera moyo wa pa TV. That's why azitsogoleri athu akatiuza kuti muzipanga chonchi chonchi sitimamva. Chifukwa tikuona zinthu zija zili pa TV zija. Za pa TV ndi za pa TV. No. Eh. Yeah, tibwere ku John Chilembwe. Eh. I mean pano aliyense ali ndi phone. Yeah. Si bwino kumangoona zinthu zosekesa basi anthu kumangoseka. Taona nayo gogoda yachoka ha ha ha. Tiyeni tifufuzeni mbiri yathu. Chifukwa chani anthu akuda tili pa stage yomwe tili pano. Yeah. Zinthu zinayenda bwanji? osati kumangozinena zolota for example kumanena kuti john chilembwe anathamangisa azungu 1915 azungu anachoka 1915 muno timaziwa kuti azungu anachoka 1964 patadusa zaka over 50 and azungu anatilamulira kunoko zaka over 80 ifeyo pano chitengereni ziko linoli takhala zaka 50 That's the thing yoti anthu samaziwaso. Ah basi amwene ah, bola azungu azungu do you know moyo wa azungu amenewa? Do you know kuti ku Sunnyside kuja anthu akamayenda amaombeledwa? Do you know those things? Because that's the type of people amene anabwera kuno. Queen Victoria anakasegulira anthu kundende zifwamba kuti zipanga occupy malo ambiri ku Africa kuno. That's why amapha anthu. Mukayang'ana mbiri ya Mandebele aja amamangirira mmitengo ambirimbiri anaphedwa. Lobengula King Lobengula yes. His kingdom was finished By azungu aja anaalandira bwino bwino zomwezija zakuno kuwalandira kenako kupeza kuti adang, atenga malo nde kunonso bola chifukwa ku Zimbabwe anatenga malo ambiri that's why Mugabe uja anayamba kufighter kuti anthu alandire malo awo and sakulakwisa chifukwa penepopo akuonesatu kuti ali patriotic akuwapasa anthu ake malo anthu amamnena Mugabe kuti nchisiru a Malawi amene aku, amaganizanso kuti John Chilembwe nchisiru aja nanga poti leronso ku south africa akukambanso nkhani yomweyi ya malo ndi akhalanso zisiru those are the things zoti tizifunsa pa Namibianso ikupanga zi- you go namibia muwafunse anthu amene amayenda maulendo atali atali kupita ku namibia kumayenda malo kuno ndi ku Zomba akuti estate ya mzungu ku south africa it's the same thing anamanga azungu chabwino mwachitsanzo ku south africa anthu akuti John Chilembwe anasokoneza anthu ku south africa anthu azungu anamanga zima buildings zimene timazona za south africa hey, Yes. koma tiona kuti anthu ayinake they are homeless Amakhala amamanga ma tin house aja zinyumba za malata zija because akangolowerera plot imeneyonso ndi ya mzungu. All those buildings that you see they are owned by white people ndi za azungu ka. That's why anthu panopa ayamba kuona kuti ah ife tilibe malo. In fact somebody in South Africa is better than somebody in Malawi because aku Malawi amakana ku South Africa ukawauza kuti ine ndili ndi nyumba yanga. Muwafunse anthu amene apita ku South Africa. Yeah. Anthu aku South Africa amakana kuwauza ungakhale ndi nyumba yako wekha iweyo. anthu amakhala kunoko ndi nyumba yawo kaya ndiyonyasa koma ndi yawo you see so azungu sanabwere kuti adzathandize ife akamamanga railway line amafuna kuti aziwatenga anthu kuno azikagwira ntchito ku ma mine ku south africa iwo azipanga golide mine golide so that's the kind of people amene anabwera kunoko okay so joseph booth atapanga notice zimenezi naye anayambanso kufila sorry kuti ah, no. yeah. sikuti pangalephere azungu alipo azungu awiri atatu shape is one example so amene ana amamva so analembanso nawo so buku so Oh, nice. chabwino, okay, eh, eh, buku la, la john Chilembwe yes eh. nde ife tikhala tikuwatsutsa nawo azungu kuti ya sizinali choncho ayi yathu yakunama why because we have been controlled in the mind mama, mamind mwathu mwasinthika Yeah. Mwa- mwasinthika ndikufuna kuti muyankhe amene apopo mmene tikupita kuma- kuma- Okay. ah, kumapeto a programu yathu kuti maganizo athu ali ndi ukapolo wa mtundu wanji Eh, yeah. komanso kuti tingapite kuti tingapite bwanji pita chitsogolo eya Ukapolo woyamba ukuchokera mu zipembedzo zimene anthu amene anatipanga utsamunda anabwera nazo ndi amene anatipanga ukapolo chifukwa pali ziwiri there is Christianity and Islam am not am saying ndibwereze ma religion amenewa siolakwika koma siathu ifeyo anthu okuda Oh, mundimvetse si- eh, si si athu. zathu. Zathu nzamakolozi. Eh tiyeni titenge mwachitsanzo in Christianity you are taught of Mulungu woyera. Okay? That already ndiye kuti kwa iweyo brain yako nzosemphana chifukwa ife ndanthu akuda. Iyayi satanthauza kuti kuyera kwake kwa khungu to holiness. Pali holiness ndiye pali kala. Mr. Zimbiri amatanthauza amatanthauza kuti God the Holy Father. Amatero. Ndiye holy Hole alipo mu, amene, pali kuyera kuwiri, koma ine ndikunena, ine, ndi chithunzi chimene amajambula cha Mulungu cha mzungu. White Jesus, I'm talking about that. Okay, chabwino. Okay? In the picture of munthu okuda, mu chithunzithunzi, chifukwa tikamba za ukapolo wa munthu. Munthu okuda akamagona kamene akamakhala, amaona kuti Mulungu ndotani. Mzamfunse mwana, ine ndisakuyankheni. Koma ndingolongosolabe kwa anthu amene mwina sangamvetsetse. Amaona kuti Mulungu ndi mzungu. ndipo ndi mulungu wamtali giant person is a white person and a giant okay he is surrounded by mwana wake ndi mzungunso ndiye pamenepo he is surrounded by angelo ndi azungunso okhaokha chifukwa ine sinaonepo ngelo wakuda angelo onse all the time they are drawn white daladala are you telling me kuti anthu amene amajambula angelo aja lerolo saziwa kuti kuli maafricans majapanese machinese all the time they are drawn white Imeja ndi chida chogonjetsera anthu so anthu amanena kuti ah no amangojambula nanga si kwawo ndi kwa azungu ndi amangotumiza kuno lerolo azungu sakuziwa kuti kuli chinese if mun- mulunguyo amati- anatilenga tonse ndi anthu ena ndi machinese ena ma- by now angelo ena bwezi akukhala machinese that's why the chinese can't be christians ka samajoina nawo andizawo anakana izizi tikuyenera kukhala anthu okonda chilungamo chabwino eya komano iyi nkhani yake itakamba za kukhala mfulu mmaganizo ehe ukapolo Ehe. usamakhale mmaganizo ehe ndiye chi- tikukamba za chithunzi cha mulungu chimene anabwesa anthu amene atipanga utsamunda chithunzi chimenechi chacho ndi chimene chinapangisana kuti ana amene anakaphunzira zimenezi asiye kukonda anthu awo ataye chikhalidwe umunthu unatayika panopa. Kalekale makolo athu azungu asanabwere timati mwana wa nzako ndi wako yemwe. Nkhalamba ikakhala apo timakailimira munda tonse azemuzi. Panopa sizingatheke zimenezi. So mukuziwa kuti lerolo kuli uchimo kwambiri ndi Christianity than imene inali nthawi imeneyo za makolozo. So zimenezi zinapangisa kuti anthu apanopa makamaka amene tajoina kwambiri chikhristu Tizihetana kuti John Chilembwe azibusa ambiri chifukwa chani amakonda kumunena John Chilembwe amamunena kuti anapupuluma ama ama bodza limene amakonda kunama ndi azibusa ambiri ah amene uja ana- anapupuluma John Chilembwe ndi amene anawononga mbusa akapanga zimenezo as if Moses sanaphe munthu ku, ku, ku, ku, ku Egypt anthu akuphanso akuzunza anthu ake ine nkhoza kupha munthu Mwamva? munthu akuzunza munthu wa ine ndikhoza kupha munthu eh Osati azimapanga pretend as if ah no bwanji Moses anapha munthu nkhani ya Bible ilimo anapha chifukwa chani chifukwa choti amazunza anthu ake munthu uja ama- amakwapula kwambiri munthu akuti ayo mpakana level imene mpakana amupha munthu uja si mlandu so ya kutero chifukwa anthu amapha anthu oni munthu woti wangokhala nyumba mwake zimenezo ndi zolakwika Koma anthu amamenya nkhondo chifukwa choti akuteteza ma. Nkha- nkhani ina tingachoke bwanji mu ukapolo wa, ah, wa mmaganizo Ehe. Jo- Nde- George bakutiphunzitsanji Eya, one masukulu matchalichi asa- asiye kupanga propagate chithunzi chithunzi chimene si cha mulungu ya ndi chithunzi chimene anapangira atsamunda kuti ife tiyambe- satana amajambulidwa okuda nthawi zonse tisiye chimene tichotse m'manyumba mwathu si mulungu amene uja Ndipo si, si, si Mulungu, sadzakhalanso Mulungu. Chimene chijacho ndi chithunzi cha mtsamunda. Ati mmwenye wa- mzungu wake amaoneka ngati wa ku Britain olo wa ku America. Eh, Osati ngak- ngakhalenso baibulo imanena kuti eh, mulungu s- sangakhale mchithunzi Hayi, sungamjambule hayi. mchithunzi That's why ndimakonda asilamu because asilamunso sajambula mulungu samuyika sayika chithunzi Eh, chas- chacho koma chija chi specifically chinaikidwa ndi choti chitipatse ife osamu mapiri ake timaheta anthu athu timakonda amene aja koma anthu anatipanga ukapolo tisamaiwale 400 years kutaira anthu mmadzi popita ku America akaona kuti ship iyi zakudya izi zikafika amangotsegula chain kutaira anthu mmadzi kumakagwiritsa ntchito makolo athu thangata kunonso kubwera kumatikwapula monkey kumaombera anthu anthu m'Blantyre muno amazunzika osamakhala malo kumalanda konsekuja kutenga anthu kumatiombera kumatitchula monkey monkey for example William anthu amanena kuti John Chilembwe anapha mzungu You know why akunena chifukwa mindset yawo ili yopotoka. Ukudandaula bwanji kuti anapha mzungu? Kodi mzungu uyuyu ana amazatani kuno choyambirira? Anapha anthu angati? Mzungu amene uja amapha anthu. Monkey monkey kushuta pa. Kumaombera anthu a- akudya mango. Ah, you are trespassing. Ah, basi akangolota kupukuta mfuti yake akaona anthu okuda akudutsa kuombera ka. anthu tikuiwala zimenezo anapha anthu ambirimbiri 21 people Ah, muli nayo chiwerengero chimene yes william jervis livingstone buku ili lipo anapha anthu 21 ndipo amakwapula anthu kwambiri amazunza kwambiri like i said the type of white people that came here that's why even kamuzu ananena kuti Yeah. osamangowasangalalira azungu ena ali osayenera kutiona kunoko Some of these people are frontline soldiers ndi anthu oti ah, frontline soldiers oti waku frontline sikuti muziye achita kuwape- kumangowopa liyese i like kamuzu ma speech ngati amenewo amanena ka that's why anthu akale aja amadziwa pano pa generation yapano yaiwala zimenezo siiphunzitsidwa siiwuzidwa ndi ayamba kutamanda mzungu uja because every sunday akupita ku church kumakaona chithunzi cha mzungu satana okuda so munthu okuda wina ali olo ineyo mmene ndikuyankhula panopa anthu ena sakusangalala anakhala nkhani yomweyi ndi mzungu amene akuyankhula apa that's why ndatenga buku ili ili munandifunsa bwanji mwatenga buku la mzungu kuti mwina mwake anthu amkhulupirire mzungu chifukwa ndikanena ineyo okuda Ah, mukanena inazo ah, satana asoyera sondo satana asowina ndi amene ineyo ndikukuwuzani kuti yeah kunalibe uchimo ku nthawi ya makolo athu uchimo unali ochepa in fact munthu akampeza akupanga chigololo munthu ujayo amampanga isolate ndi mudzi ndiye amakamusiya kunja kwa mudzi nkumamthirira nsembe kunena kuti kuopa kuti tisemphane ndi ma- namalenga ndipo pamachokera makuti kusempha undisempha anthu amangogwiritsa ntchito musa koma makolo athu amanena kuti atisempha atisemphanisa ndi ndani hmm. namalenga kumwambako chifukwa uyu tangwira ndi chigozi zinthu zodabwisa zimenezi mlendo akamayenda ku ulendo amayitanisidwa abwera ah, amazakhala pasi pa mtengo atengedwa apasidwa chakudya nsima impesa mukupita kuti mwatopa e gonani samaphedwa anthu akhala kuimba nyimbo zimene Vic Marley anayimbapo hmm. matafale anayimbapo Koma chifukwa kuti Matafale uja ndi ndi satana uja mind mwathumu ndisa- sindingamumvere. Nyimbo yabwino ngati imene ija yang'ana nkhope yako anthu akale. So we are much much better panopa kuli uchimo wambiri because why sp- tidali ndi umunthu spirituality spirituality ija inapeza kuti no chipembedzo chalowa m'malo mwa spirituality nde tatengano kupita bola ndizipita ku tchalitchi Sunday koma ndisamayankhulisa aneba anga Pomwe anthu akale amapanga value zimenezo zo more than ku, kupita ku, ku, ku chipembedzo. Tsopano tipitenji ndifuna titseke pulogalamu yathu ya lero ya tikambe lero tu- timakumbukira za makamba nkhani ya busa John Chilembwe. Uh, m'busa president amasiku ano amatiphunzitsa makamba zija zoti patriotism tikonde dziko lathu uh, tilimbikire ntchito komanso tikhale uh, t- mapillars ndithu amene tikulimbikitsa uh, dziko muno nkhani makamaka mfundo ya patriotism kukonda dziko lathu tingaphunzirenji komanso tichite bwanji choyambirira syllabus ya sukulu isinthe sili bwino pakati panapitanso nane ku sukulu Ayi- ayisintha nanga paja anayisintha anachosamo zonse zija zabwino Iye ayi- ayibweretsa ya kuti ikhale yabwinonso kwambiri ayi as long as pali mzungu akupanga nawo zimenezozo muziwe kuti sizingatheke chifukwa most of them amakhala kuti they are working towards nkhani yomwe ija timanena ija anthu okuda apange okha education we should fund our education our own e- education ikhale yathu we should fund it and we should put zinthu zathu zimene zinali ande tikhala mdziko lathu we are living in a global uh, village koma ngati Uh, ineyo Mr. mukuziwa Zimviri. Mr. Eh, Mr. Antwala mukuziwa kuti ineyo simungakapange nawo participate kusintha education ya ku America mukuziwa kuti ineyo kuti sangakuloleni akakuloleni anganene kuti ndi global village in fact ka mentality kamene tili nako ko- tu- timalandira kwambiri anthu akunja than anthu athu ife ku malawi kuno chifukwa ndimanena kuti timakonda azungu kuposa ifeyo ndeno patriotism tipange control syllabus yathu tilembe mbiri ya anthu athu tilembe history yathu yonse mmene tadusa osaopa tilembe tachokera ku ukapolo tapangidwa ukapolo anthu amagwidwa kuno amang'anja achewa agwidwa ukapolo chonchi chonchi ndiye kenakono tilembenso kuti tinali ndi ma kingdoms awa ma kingdoms aja munthu amapanga trade bwinobwino osayilemba moti mopotoza tiyilembe ndi pamene mayiko amatukuka that's why america tidayimba mopotoza wathu tikere pamopotoza ikusinthidwa daily ikusinthidwa ikupotozedwa in such a way kuti at the end of the day history chokayolenga mala olo ukaphunzira school you feel kuti ah palibe ine komwe ndimagwira ntchito kuli ma engineers ambiri one engineer was telling me Ndimamuuza aah amwene kungoti ku Malawi kunoko aah amwene kunoko basi so munthu akuchoka ku Poly instead of kuti iye uja akanapereka ma solution a country inoyo kuti ifeyo mavuto awa tithane nawo chonchi already kale ali ndi feeling yonena kuti aah amwene kunoko basi sizingazatheke amwene mzungu ndi mzungu kunoko sitingazasinthe amwene you see it's sad ask most people muzapite pa graduation I, interview them akuuzani kuti ah amwene kungoti ku Malawi kunoko amwene anthu ambiri amayankhula mene tikamacheza kaya ndi ma Muammar kaya ndi kuti mumve kuti amayankhula zimene so it's sad why do munthu akuchoka ku school ndi feeling imene because mu school muja muli ka third element kamene ndikunenako apart from kuwerenga ndi kuwerengera kumene anayika atsamunda indoctrination kutipanga indoctrinate kuti magazi athu- maganizo athu akhale opotoka so olo titawerenga olo munthu atakhala ndi phd yotani sangathandize dziko lake timayamba ife kuponderezanso anthu athu ndife tomwe we are the first ones because manje muli manje so we need to change the syllabus mm. first of all put ma kingdoms amene ndikunenawo mm. most people don't know they talk about issue ya Mahatma Gandhi kuti anayambisa amapanga non violence and he's praised for that but him he learned from munthu okuda otchedwa imhotep anthu okuda ndi amene anayambisa kalenda ndi science mathematics astrology kumene azungu amabwera ngati Hippocrates for example anachokera ku europe kuzaphunzira ku africa and analemba yekha kuti he had to be circumcised because circumcision sinabwere ndi mzungu leroloyo kuti akuti pitani mukadulise ndi azungu akutero ayi anayamba ndi- ayawo ankapanga practice circumcision what does that tell you from long time ago takhala tikupanga practice mu africa munomo circumcision inali yathu okay Well, because we are not taught kuti ndambi ndiye timati eh azungu ndi abwino taonani panopa abweretsa circumcision but i remember ine mbusa akunena kuti ah no ayawo amapanga zimene za- za- amapanga zija ndi zaufiti zimene 1985 they were- they were telling kuti kupanga circumcision ndi zaufiti they were preaching that in the church Lerolo chifukwa kuti mzunguno wabwera nkunena kuti muzipangano circumcision ndiye anthu akutengano anthu mmagalimoto mwawo kuwatenga ana awo eheh I need my son circumcised koma nthawi imene amapanga practice ayawo zimenezozo unali ufiti you see that kind of mindset sitingatukuke eh so we need to teach history yeniyeni ijayo isathandizidwe ndi not funded from education should not be funded from America from what, any European country we should write our own maiko amene ndikunena zimene maiko amene amatukuka amapanga ma chinese for example we need to learn from ma chinese boma ilili likupangali ma likumagawana nzeru ndi ma chinese is good because ma chinese aja are people amene akutiuza kuti mukhoza kutukuka by not following zachizungu kwambiri because iwo aja mudzaone karati yawo ija sanayisiye kalekalenso karati inali ya ufiti they removed that element ya ufiti ija ndikupangano karati yoona imene lero timaisirira kumaipanga mmafilimu lero aliyense akaonera filimu amapanga nawo karati koma ndiyetu ifeyo tili ndi zathu ngati yoga ija for example si chinthu chachimwenye yoga inayambira ku africa konkuno we need to teach those things kwa ana athu kuti zinthu za chikhalidwe chabwino chija be proud and teach those things phunzitsa chikhalidwe mukhale ka element, element ya patriotism ikhale Koma zimenezo sitingazipange ndife tokha. N'chifukwa chake Bob Marley ananena kuti, Emancipate yourselves from mental slavery because none but ourselves can free our minds. When it comes to issue imeneyi, ndi ife tokha amene tingazimasule. Palibe mpulumutsi amene akubwera kudzatipulumutsa ife anthu akuda. Chabwino. Mawu otsiriza programu yathu ya lero ya Tikambe mukhoza kutsiriza bwanji programu yathu. Okay, tikuyenera kudziwa John Chilembwe mbiri yake. Uh, azungu sanabwere kudzatithandiza ife ndipo azungu sanachokenso 1915. In fact anamupha John Chilembwe. azungu anachoka 1964 tipange correct penepo amalawi chonde osamangonena zinthu za mmutu 2 john chilembwe ana- sanali chisiru anali munthu wanzeru kwambiri mzungu pomutenga kuti apite naye ku sukulu anaona nzeru zake choyambirira bob marley i mean john chilembwe was more exposed than anthu ambiri chifukwa anthu ambiri sanapite ku america john, john chilembwe anapita ku america ndikuona nkhaza zimene azungu akupanga kumeko chifukwa kumeko anakapeza ma negro society kumene anthu okuda amalimbana nawonso, amapangidwanso nkhanzanso ndi azungu. Kwina kulikonse kumene mungapite, anthu akuda amapangidwa nkhanza ndi azungu. Panopa mupite maiko ngati Libya, mukapeza kuti anthu akuda akuzunzidwanso kumenekuja. Ambiri taziona zithunzi, akukwapulidwa ku chifukwa chodutsa kumene ku India akumenya anthu akuda. Okay? So, iye uja anakaona zimene zija, pobwera, he Munthu became ana- anajoinanso mukuti negro ujeni ana- Anago- anajoina negro society movement imene anapanga anthu okuda to resist nkhanza zimenezi apa chifukwa azungu amangopha anthu okuda ma 1920s 1910 Ukapolo utatha, amakonda kuwauza anthu akuda kuti Nigga go home, after 400 years uzipita ukafikira kuti ku Africa? And they used to shoot anthu akuda mosavutikira. Ma shop anali anthu a azungu okhaokha, anthu okuda azigulira pa window, all those things. Mu bus akafika mzungu uyimilire, or amayi, agogo ayimilire. He saw those things and he knew mzungu. Ndiye pobwera kuno anaona kuti oh mzunguyu amatere. And don't forget kuti World War One azungu anatenga amalawi ambirimbiri amene anakafa ku nkhondo, they never compensated them. sanawapatse so sikuti mzungu amabwerera iweyo munthu okuda so now you need to know those things kuti samabwerera iweyo iweyo amangokugwiritsa ntchito ngati chida powatenga anthu kumapita ku south africa ma- akamwalira kumene uja osathandiza migration anthu athu ambiri anatchona ku zimbabwe zambia mabanja kuno azikazawo anasokonekera ana ambiri anakula opanda makolo samabwere amapanga iye amasewera game yake chabwino eh. chabwino tathokoza kwambiri uh, mr mphwanye um, zimbiri mmodzi mwa akuluakulu ku chipembedzo cha makolo achikuda cultural activist mukukamba kukamba kwake choncho hey, eh, yeah. ndakuthokozani kwambiri ife program yathu ya lero ya Tikambe ndiyesa tangoyamba chabe uh -huh. nthawi ina nkakupemphani kuti mbwere chonde bwerani tidzatsegwira malayini a mafoni Mwina ena ali ndi mafunso amene sinaponya ine uh, adzakufunseni kuti mudzawayankha pa line pamenepo koma ndakuthokozani kwambiri eh. chifukwa chotenga nthawi yanu kubwera kuno ku studio kuno ku mbc inenso ndathokoza koma amalawi tiphunzire kuziyimira patokha yeah. eh, chifukwanso ndi zimene atsogoleri athu akuphunzisa yeah. patriotism ija akufuna kuti tizikhala ndi mphamvu yoti tiziziyimirira patokha tiyeni tizidalire tokha palibe amene akubwera kuzatipulumusa ifeyo anthu okuda ndi ifeyo tiime patokha yeah. mm. tathokoza kwambiri mm. amenewo ndi mnakamba mmodzi mr mphwanye ma, mphwanye mphwanye mphwanye yeah. zimbiri uh, cultural activist mpaka tsiku lina dzina langa ndi emmanuel twala mwakoma nonse